Ngati pali munthu yemwe wayesa zinthu zambirimbiri kuti achepe thupi, nde ndine. Kwa nthawi yaitali ndakhala ndikudabwa kuti sindimadya kwambiri komanso ndimapita ku gym koma thupi langa sikuti limasintha kwenikweni ayi. Kuyambira chaka chatha cha mu August, ndinatsimikizika kuti ndiphunzire chenicheni chomwe chimatipangitsa kuti matupi athu asamasinthe. Ndipo ndimapeza zinthu zomwe zina ndinazikambapo pa maphunziro ena. Koma ndiyambe ndi ma mistake kapena zolakwika zina zomwe ndimapanga. 1, chidwi kapena kuti focus yanga yambiri inali pa sikelo nambala basi sikelo ija sinena zambiri sinena kuti mafupa ako akulemera bwanji nanga pa nambala imeneyi mafuta akulemera bwanji nyama yako ma muscles ako akulemera bwanji sikelo ndi yabwino koma sinenayi kuti thanzi lathu la tunthu lili bwanji 2 Ndimafuna zotsatira za pompopompo. Ngati ndayamba kudya bwino lero, ngati ndayamba kupita ku jimu lero, kuyambira wiki ya mawa ndiyambe kuona kusintha m'thupi mwanga. Zomwe zisali zoona chifukwa choti tikadya ngati nsima yathu ija ngati mukumbukira bwino imasanduka glucose. Zotsalirazo zimasanduka glycogen imene tikhoza kunena ngati ali ngati glucose woyika m'fridge eti kuti ndiwo tangoziika m'fridge tikazifuna tizitulutsa kuziphika. ndipo zotsalirazo zimasanduka mafuta. Glycogen ameneyi amasungidwa m'chiwindi chathu komanso m'ma muscles athu. Pa 1 gram ina iliyonse ya glycogen yomwe thupi lathu ingasunge, pamabwera 3 grams ya madzi. Pachizungu timati water retention. Ndiye tikangoyamba kumene gym kaya ndi diet, timaluza kwambiri weight mwakathiti, koma weight imeneyo kwambiri amakhala madzi ndi glycogen uja zimene zija zikatha timadzafika nopena pake pokuti weti yathu sikusintha kenako timadzagwa ulesi kuti ah ndikupanga china chilichonse ndimatsika koma pano ndasiya kutsika zomwe zikutifikitsa ku mistake yomwe ndimapanga number 3 kusasiyanisa pakati pa weight loss ndi fat loss pachichewa titha kunena kuti kuchepa thupi ndi kuchotsa mafuta munaonako mwina anthu oti achepa thupi koma sakuonekabe bwinobwino akuonekabe ngati kathumba shepi yawo sinabwere bwinobwino mwina mkono ukungolendewerabe achepa thupi koma akukanikabe kuthamanga kuyenda mwansanga chifukwa chokuti thupi lawo limataya kwambiri nyama yawo muscles osati mafuta pofuna ma results a pompopompo. Ndikati ndione zithunzi zanga za m'mbuyo, sikuti ndinangofikira lero ndi lero kuti ndanenepa iyayi. Kunenepa kumabwera monyang'ama, pang'ono pang'ono pang'ono. Siketi umatha kulimbikirabe kuivala ndithu kwa chaka ikukuthina. Pakatha no zaka ziwiri mpamene timazazindikira kuti ah, munthu unetu ndikufunika zovala zanyuwani. Ndiye weti yathu yatenga 2 years kuti ibwere, koma ife tifuna zoti ichoke mu miyezi 6. palibe nzeru mistake number 5 yomwe ndimapanga ndi kutengeka ndi matupi kapena maulendo a anthu ena anthufe ndife osiyana chimenecho nde muchivomereze ndikudziwa munthu wina amene waluza over 50 kgs mu zaka ziwiri atangosiya kudya nyama koma ndikudziwanso anthu ena omwe ananenepa kwambiri atayamba uvegetarian atasiya kudya nyama Kuyambira cha mu October 2025 mmene ndinayamba kuzindikira zolakwika zanga ndi kukhonza lifestyle yanga kapena mmene ndimakhalira tsiku ndi tsiku, ndakwanitsa kuluza 5 kgs ndipo zovala zina zomwe sinazivaleko mu zaka ziwiri zinayamba kundikwana. Kwa inu oona, mwina kusintha muzakuona mu December, koma ine mwini wanga ndikuona kuti thanzi langa lasintha kwambiri. Ndimatha kukwera masitepe osapanga phuma komanso sindimafooka ndikadya mmene zimapangikira kuyambirira. Ndinazindikira zinthu ziwiri zazikulu zomwe zimandipangisa kuti ndisakhale wathanzi komanso ndizikanika kuchepa thupi. Choyamba, stress yomwe ndinaizolowera m'thupi mwangamo osamaonanso ngati ndi stress. Pano ndikamayamba tsiku langa ndimaonesesa kuti ndikudziwa zinthu zomwe zikundipatsa nkhawa ndipo ndikutha kudzipanga control. Kachiwiri, tulo. Ndinali munthu ozichemerera kuti ndine night owl, kadzidzi, kuti ndimagwira bwino ntchito usiku. Zinthu zina za kuntchito kuzipangira dala usiku cholinga mamawa ndizangokhala, zomwe zimandipangisa kuti ndisamagone. Nditawerenga za tulo, ma hormone athu komanso stress. Ndinali ndi chikayiko, ndimaona ngati ndi nkhambakamwa kuti koma zoona munthu ungasinthe moyo wako kwambiri chonchi ungogona mosachepera 7 hours? Koma nditangochipanga kuti zivute zitani ndizikagona msanga komanso foni yanga ndiziyika ku night mode in case mwina ndifuna kuigwira kuona nthawi ndekuti tulo tanga tisathawe. ndinaona kusintha kwambiri. China, ndinazindikira ichi, Ngati pali chinthu chomwe chimadya glucose kwambiri m'thupi mwathu, ndi mnofu wathu, muscles. Ngati tilibe mnofu wambiri, makamaka azimayife, ndiye kuti chakudya chonse chija tikudya chija chisungidwa ngati mafuta. Nanga si chikusowa popita? Ndinayamba kupanga zinthu ziwiri zomwe zimaonjezera muscles m'thupi mwathu, ndinayamba kuonjezera zakudya zomanga thupi, ma protein. mazira, nsomba, nyemba, chicken breast, pamene muli ndi ndalama, plain Greek yoghurt komanso cottage cheese. Kuchoka pamenepo muyambe kunyamula zitsulo. Chomaliza kapena chomaliza n'chimodzi, ndinasiya kupanga ma diet. Ndinazindikira kuti thupi langa limafuna stable energy, mphamvu kapena chakudya chobwera mwakayaziyazi, osati kudya kwambiri kenako ndikhale zii osadya. Nthawi zambiri mamawa simakhala ndi njala koma ndimayesesa kudya mwina mazira awiri ndi tea. Sindidyanso china chilichonse malire papite 4 hours. Komanso anthu ambiri amene tili pa ma diet sitiwerengera bwino zakudya zathu. Kuti muonde simukuyenera kungochepesa ma calories anu a pa tsiku pokha ayi. Mukuyenera kudya mafuta okwanira, mukuyenera kudya ma protein, zokudya zomanga thupi zokwanira. Nde chomwe chimachitika nthawi yomwe ndimapanga intermittent fasting, Sindimadya mokwanira, ndimadya pang'ono, ine choncho nde ndimati ndikupanga bwino. Osadziwa kuti zimenezi zikusokoneza m'thupi mwanga, ma hormone akusokonekera, thupi langa likungosunga glucose wina aliyense ngati mafuta. Chomaliza, ndipo ngati simunatole china chilichonse pa video imeneyi, mutole chinthu ichi, fibre. Focus on your fibre. Za masamba, nyemba, chia tinakamba uja, zimazi zambirimbiri kumwa. zandithandiza kwambiri kukonza m'mimba mwanga kuyamba kuchirira mkati. Ndrama zanga zimatha ndi masamba chifukwa choti masamba amadula koma zimathera pa choone ndithu. Sikelo yanga sindimayiyang'ananso iyayi, mwina ndimayang'ana kamodzi pa mwezi chifukwa thupi langa lokha limandiwuza za thanzi langa ndipo ndimalimva. Target yanga ndi fat loss, kuchotsa mafuta. Ndiye ndazipasa zaka ziwiri chifukwa mafuta amavuta kuchoka. Pa tsiku mwina size ngati 1 tablespoon ya margarine ija basi. omwe angachoke pena koma ubwino wake ukachotsa mafuta ndikukhala kuti uli ndi mnofu umanyamula maweti zimakhala povuta ndipo zimatenga nthawi yayitali kuti udzanenepenso sitifuna kungochepa thupi 2 minutes nkubwereranso mmene zimakhalira mbuyomu iyayi pano tikusintha thanzi lathu lonse zikomo kwambiri mwakoma nonse